lelotu tiyambe ndi zomwe zikuzungulira kunjaku kuchoka pa nkhani ija ya peter mutharika e anthu akugawana kunjaku kunena kuti peter mutharika akuchita bwino kuposa ngakhale chakwera chifukwa ziganizo zimene akupanga akumatenga nthawi yake osati kungothamanga koma akachipanga chiganizo chija mumachitodabwanso kunena kuti kodi munthuyu amaganiza bwanji kuti apange chiganizo chimenechi Waonekatu zomwe ifetu sitikanathatu mwina kuzionatu mkulu ameneyi ayi zikuonetsa akudziwa chomwe akuchita now nkhani iyitu ndi ija ya CDF eti ee kunena kuti bill ija paja iye uja wayikana kuyisaina bill ya CDF kuti aphungu azitenga ndalama ndikumakapangira budget okha wakana kuyisaina pa zikaiko zonena kuti ndalamazo zikhoza kumakapezeka kuti no sizikutetezedwa bwinobwino zikungobedwa mosakhala bwino. Bill imeneyi akanakhala kunena kuti mwina mwake anali a Chakwera ndiye kutitu bwezi atasaina kalekale chifukwa iwo aja pajatu samachedwa, example yabwino ndi ija bill ya G to G ija yomakagula mafuta akunja ati government to government Munaona sanachedwensotu kuisaina kusandutsa ndithu kaya lamulo, iyayi tipange motere timve kuchoka kwa a Shadreck Namalomba atafunsidwa pa nkhaniyi pa Kulinji ya pa Times ayankhapo zotere makamaka kufotokozera bwinobwino za chikalata chimenechija chochoka kwa a Peter Mutharika tionere limodzi.
Um, timafuna tiyambe kumva kuchokera kwa inu kuti mtsogoleri wa dziko lino wayamba waimitsa kaye um, kusayinira uh, bill imeneyi timafuna tidziwe kuti zikutanthauzanji kuti amalawi amvetsetse bwinobwino muwatambasulire kuti kodi mmene zakhaliramu zikutanthauzanji kuti constitution amendment bill of 2025 yokhudzana ndi Management of the Constituency Development Fund, CDF.
Amabweretsa ngati zinthu ngati zimenezi kuti pakubwera 5 billion tiipititse mu constitution, ikalowe mu constitution chifukwa nkhani ya 5 billion ikuchokera mu dpp manifesto. Si kuchokera ku Nyumba ya Malamulo ayi. Ndi nkhani imene Prof. Arthur Peter Mutharika pozindikira kuti dziko lino lo tikufuna tonse tikatukukire limodzi, pali madera ena amene atsalira, eh, tibweretse nkhani, tibweretse ndalama, tichotse ndalama ku Capital Hill. zizipita kumudzi kuti zikathandizire anthu ndiye adabweretsa manifesto yathu kuti tikhale ndi 5 billion per annum ndalama zopita kumeneko nkhani ndi yakuti kodi ndalama zimenezi zilowe mu cons- constitution kodi constitution iyi njosakwanira pa iyo yokha ndiye nkhani ndi yakuti pamene a president akunena kuti eeh withholding consent mwina mukamanena kuti ayimitsa kaye mwina tikulakwitsa apapa ndikutino konse ujeni consent-yo nde kutino palibepo komanso assent yonso palibepo chifukwa palibe chifukwa chopangira bill imeneyi kuti ikalowe kuti ayipange ikhakhale lamulo chifukwa malamulo mu constitution mo ngokwanira kale mmenemo mu constitution mo muli malamulo oti ama mp ali ndi mali- magawo atatu e, kuyimira anthu kumudzi kupanga malamulo komanso kupanga kalongolondo wa ndalama ndiye nkhani ili apa ya 5 billion iyi ndi nkhani ya ndalama ndalama zimene zikuchoka ku capital hill kukafika ku mudzi so kodi amene amayendetsa ndalama zimenezi ndi ndani ndiye palinso malamulo timati public finance management act a minister of finance amene amayang'anira ndalama zimene zimachoka ku ku boma kupita ku ma district council. Ku district council konso kuli ma audit, kuli zambirimbiri zimene zimachitika kumeneko zoti ndalama zija zisamalidwe. Nkhani ili apa si nkhani yakuti MP akakhale ndi gawo loyendetsa CDF. Nkhani ili apa kwa president ndinene choncho ku boma. Nkhani yakuti ndalama zikuchoka ku Capital Hill kupita ku district council. Kodi ndalama zimenezi ziyende bwanji? Kodi zikufunika MP akakhale pamenepo? Zikufunika khansala akakhale pamenepo? Ayi. Nkhaniyi si ya MP, nkhaniyi si ya khansala. Ndikudziwa kuti pali kukangana pakati pa khansala, akhansala ndi a MP. Koma tisalowe, kukangana kwawo kusalowe pa nkhani ya 5 billion. 5 billion iyi ndi project kapena ndi program yochoka ku boma imene ikuchotsa ndalama kuchotsa ku Capital Hill kupititsa ku mudzi. Ndi Chabwino. nkhani ya boma, si nkhani ya ma MP, si nkhani ya makhansala. O- Ndiye nditere choncho Olemekezeka. kuti a President aona kuti palibe chifukwa chofunika choti tikachite kupanga bill kukapanga malamulo okutino a MP akakhale pamenepo kusakasakanso kuyendetsa nkhani ya ya CDF imeneyi chifukwa nkhaniyi sikuwakhudza nkhaniyinso sikukhudza uh, makhansala ikukhudza boma kuchotsa ndalama nde bomalo lipanga ndondomeko nchifukwa chake a president alembera awo ape, apereka direction kwa minister of finance komanso kwa minister of justice kuti mukhale ndi malamulo malamulo onena kuti ndalama zimenezizo zisabedwe zisadyedwe ndalama zimenezizo zikagwire ntchito yake yotumikira yotu, yokatukulira kumudzi komanso ndinene choncho kumapeto ndisanamaliza ndalama zimenezi 5 billion padzabweranso mwina ulendo wina kudzapeza kuti tikufuna 10 billion, tikufuna chakuti, tikufuna chakuti. Kodi ndiye kuti nthawi zonse tikakhala ndi initiative yabwino ngati imeneyi, tidzipita ku Constitution ndi kumakasinthasintha? Ndiye pamenepo Constitution ija ikhale pamene paja ndi ngati Baibulo la dziko lathu lino. Malamulo amene aja osamapitapita n'kumakangosinthasintha iyayi. Tiyeni tidzisintha ku subsidiary, timati subsidiary legislation. Ngati kuli kufuna kusintha, anthu azikapita ku subsidiary legislation ndi kumakakonza ma policies bwinobwino. olemekezeka a Namalomba Zikomo kwambiri. tathokoza chifukwa chotiyambira moteromo chabwino mmene tamvera pamenepo komanso kuonera limodzi kuyitambasula not so different zosasiyana kwambiri ndi zomwe timafotokoza dzulo ena akukamba zonena kuti ayi ayimitsa kaye ayimitsa kaye ife tinangobwera ndikuzangogaza zenizeni penipenipo kuno kuti ayi Peter Mutharika wakana kusaina osati kuti waimitsa kaye kuti mundidikire kuti ndisainabe ayi kapena kuti no zibwerere ku parliament akazikange nditha kuzazisaina angonena kuti iyayi panopa nda zimenezozo ndakana sindikusaina and tinapanga emphasize on that kuti no wakana zifukwa zake nkhani zake zotani ndalamazi zikhoza zikhoza kuti mwina mwake zokataikira pena pake now there is something pali china chake chomwe no chapezeka kuti chatumphuka apa pa zimene wayankhula Shadrack Namalomba akuti not no nkhondo pakati pa makhansala ndi ma MP nkhondo pakati pa makhansala ndi ma MP makhala pansi kumakamba kuti "Ah, nadzamva kodi zimenezo kuti makhansala ndi ma MP akumamenyana makamaka nkhondo yake ndi yonena kuti kuberana shaini komanso ndekuti apa ndekuti no tikumva apa zoti kaya kulimbirana ndalama nawo kodi khansala amakhala ndi ndi mawu kodi pa ndalama zimenezo za cdf ndimaona ngati budget imapangidwa ndi a ku khonsolo nde khansala zikunkhudza bwanji mongolingalira chabe ndikuona ngati pajatu amene amasankhidwa kukhala mameya a mizinda amakhalatu ndekuti makhansala, mwaiona eti, ndi amene amakasankhidwa kukhala mameya a mizinda, ndi aja enanso amakapezeka kuti akakhala ku ma khonsolo kuja, ee, ku ma municipality, amakakhala ku makhonsolo ake amakhala amene makhansala amene asankhidwa kuchokera mmadera athuwa, nde kumene kuja ziganizo zikuoneka kuti zimakapangidwa ndi a ku khonsolo, ma budget aja amakonda kupanga ndi a ku khonsolo, pamene apa nde kuti no ma MP akuti ndalama zimakhala kuti zapatsidwa mu dzina lawo, ndipo amene azipanga ma budget ndiwo olo kumphikako zikhalako nde palidi ngati ka fight kamenekoko koma Namalomba wapanga emphasize point yabwino kwambiri kuti not no izitu ndi zokhudzana ndi Amalawi osati kuti no amene ashaine ni ndani koma chitukuko chikafikire Amalawi ndalama zikafike kumudzi kwenikweniko and kumene kujaku zikatukule dera lija now apapa tikukhala ngati not kulimbirana zokhazokha anapanga emphasize Peter Mutharika zija kunena kuti ndinkhani yoti ndalamazi zisabedwe komaso ndekuti zikafike kwenikweni kumene zikuyenera zikafikeko zikatukule madera nde tikupanga zoonekuti no zikhale zotetezeka anyways mmenemotu ndi mmene tingayambire lero maganizo ena aliwonse mu comment section mulemezaso maganizo anzathu akuti